mwaswera bwanji a malawi nonse konse kumene muli ine ndine comrade mtanyiwa Eh, anthu ambiri akuimba mafoni kufuna kudziwa kunena kuti kodi comrade mtanyiwa ali kuti ena kufalisa nkhani kunena kuti a comrade mtanyiwa e, amugwira aya malawi inetu ndili ku malawi konkuno ine ndili ku malawi konkuno anthu amene apita ku south africa awo mwina, mwina afuna akagule katundu wa khrisimasi kapena mwina akungofunanso pokafera chifukwa ndikulandira matelefoni kuchoka ku south africa kunena kuti kodi anthu afikira pati anthu ali pati address ili pati ine ndili konkuno ndili ku malawi ndinali kwa chilinde ndapita mu kawale ndikachoka ku kawale ndikupita ku area 12 from area 12 ndikhala ndili ku 25b kona chibale sindingalephere kuyenda chifukwa chonoti anthu ena ake akufuna moyo wanga ayi tiyeni tikumbukire kunena kuti pamene tikumusaka munthu kuti timuphe tiganizirenso zonoti nkotheka munthu ujaso akhozanso kutisaka tisamangoganiza za mbali imodzi zimene ifeyo tingachite benefiti titapanga chipongwe cha mtundu umenewowo koma as i always said ine sindili munthu amene ndimapanga chipongwe anthu ine ndimafuna kukhala ndi anthu amene akusowa tithandizane nawo ndi mmene ndinabadwira ndinabadwa munthu wachifundo wofuna kukhala ndi anthu kucheza ndi anthu komano sindimalola kunena kuti anthu ena azitenga advantage pa munthu wina kumafuna munthu wina kumampusisa iwowo azidya ma azi, azipeza noti akudya masuku kuchokera pa pa munthu wina that's why i always stand for malawians chifukwa chonoti ndikuona amalawi ambiri akuvutika reason chifukwa cha anthu andale anthu andale ndamene akupanga kuti dziko la malawi lizivutika anthu andale ndamene akupanga kunena kuti amalawi munthu wakumuzi ndi munthu yekhayo amene akuvutika kwambiri akusowa china china chilichonse panopa s- simungakhulupirira malawi kunena kuti mwa anthu 100 ku malawi mwa anthu 100 anthu amene tikunena akukhala kumuzi mwa anthu 100 ndi anthu awiri kapena anthu atatu akukwanisa kupeza 5000 kwacha pasiku anthu awiri atatu zimene zikusonyeza kuti dziko silikuyenda bwino so ufulu umene tikumenyera tikumenya ufulu wonena kuti mmalawi wina aliyense tsiku likamatha azikwanisa kupeza ndalama yokagulira chokudya panopa ndikunena pano pali anthu angokhala mnyumba kulephera kutuluka panja kuti olo tituluke panja tizikapangapo chani nde wina azikanena zonoti ndikukapangisa bandi ndikukapanga mayimbidwe ku silver stadium anthu mu- mukhoza kubwera kuzalowa ulere what is the benefit by the end of the day anthu amene akukavina dansi uja apindule chani chifukwa akamakafika m'manyumba mwawo akafika m'manyumba mwawo empty stomach kumene kuli kuchokudya kulibe now instead mu- ndalama zimene mukuonongera ku mabandi zija muzikagula zokudya kuti amalawi apeze populumukira boma la mtundu wanji boma loganiza mombwambwana mopepera eh? koma you have you, you got money kuwapasa anthu kuti azikamsaka comrade ntanyiwa and akupita kumalo kumene comrade ntanyiwayo sakukhalanso kumenekoko how stupid you, you people you are tazigwirisani ntchito ubongo bongo mmene ana- ana- ananenera amuna awiri and a half salabada chi- salabada kumagwirisa ubongo mukutenga ndalama ma millions mukuwapasa anthu 5 anthu 6 akasake munthu mmodzi while 17 million of people they are suffering nde nkumanena kuti mufuna mubwererenso mboma mufuna muzizapangamo chani mubwerere mboma ndi cholinga chona kuti muzizasaka boni kalindo muzizasaka ntanyiwa muzizasaka wa bakili tv muzizalimbana ndi moyo wa peter mutharika muzizalimbana ndi chisale is what you are looking for nde amalawi wherever you are feel in your heart am alive am strong ndili mu lilongwe ndikuyendaso bwinobwino sindikutekeseka sindikuopaso iyayi endi ndili kuno mpakana siku limene ndizaone kuti peter mutharika wabwera ku lilongwe ndikhala ndili mu lilongwe momwe muno ngati ndizichoka mu lilongwe ndizichoka ku lilongwe kupita kunyumba ku chiradzulu kukacheza ndi anthu ndikubwerera ndi zimene ndizipanga koma am here in lilongwe ndipo sindikuchokaso mu lilongwe muno i grow up here in lilongwe palibe ondiopseza ndikufunireni masana abwino tikumana programu yathu ya nkhanga zaona cha ma 3 o'clock zikomo kwambiri amalawi ndimakukondani nonse ambiri mwakhala mukuimba mafoni comrade mulipo comrade mulipo that's why i come with a short message thank you very much i love you all malawians